akụkọ m ga-akọrọ unu Biko kọọ anyị ka obi dị anyị mma. ụmụaka daalụkwanụ akụkọ m ga-akọrọ unu taa bụ Nwaịma ilu so akụkọ anụwa ilu mmalite bụ ọgịnị machasịa mma oke ka ọ bụ O ruru ofu oge a n'obodo a na-akpọ Eri, e nwee ofu nwa agbọghọ nwaanyị afa ya bụ Ugomma ọ malụ nnukwu mma, ya na nne ya na nna ya bi. Mma ya na-apụ ọkụ ebe ọbụna o jere a na-agba ya nkili. Ndị ụmụ nwoke nọ n'Eri, egwu a na-atụ fa ịbịa yọọ Ugomma ma ọ ga-anụ fa maka fa na-elo na ọ bụrụ na fa eje na ọ ga-ajụ ya o nwerọ onye obi kwelu ka o jee jụọ Ugomma sị ya ya ga-anụ ya ị bịakwa n'obodo eri fa na-agba mgba rinne ọ ife eji wee mala a- ife eji mala obodo fa obodo nwere ndị na-agba mgba ewee luo ofu oge a ewee kaa mgba asọmpi mgba n'obodo fa bụ Eri ụbọsị a ndị mmadụ wee gbakọjuo Ugomma sokwa wee bịa ndị sikwa na ana mmụọ sokwa wee bịa ịbịa nene mgba a na-agba mana ndị mmadụ ama amakwa na ndị afụ si na ana mmụọ fa elokwa na ọ mmadụ ibe fa oge Ugomma pụta hei ndị mmụọ wee fụ Ugomma wee machasịa mma ị ma na fa na-enwe akpụ obi kalịa mmadụ nkịtị fa wee jebe ofu onye eje sị ya na ya chọkwa ka fa bụlụ enyi Ugomma ajụ onye ọzọ jekwa Ugomma ajụ onye ọzọ jekwa Ugomma ajụ na ndị mmụọ anụnwa bịara o nwere ofu nke jọlụ nnukwute njọ afa ya bụ Nwaịma anya ya anya ya dị ka anya obodo gbatịa okpolokpo imi ya saa mbala nje jue n'imi ntị ya dịka ntị ntị ụsụ etu a ka ntị ya dị ọnụ ya ọnụ ikputu hmm, ọnụ ikputu afọ afọ ya too ị bịazie n'ụkwụ ụkwụ na aka ya rara ọ na-agazi ọ na-aga sokwara chi etu anụwa ee Nwaịma jọlụ nnukwu njọ ma Nwaịma sokwa wee fụpụta ee eh, nwa nwaanyị anụwa ugomma ọ sọ ya mana ọ ma na ya jekwulu ya na ọ ga-ada maka na ndị mmụọ ibe ya ndị malụsị ndị malụ ezigbo mma ejego wee daa oge a gbasịrị mgba ndị ndị mmadụ wee naba kama nwa ịma ji eso ndị ibe ya wee na wee zolu ezolu wee so n'azụ ugomma ugomma amarọkwa wee gagide wee jee chọpụta ebe ugomma bi wee na wee ruo n'ụbọchị orie ụbọchị a ka a na-azụ afịa na eri ụbọchị orie nwa ịma wee jee wee bite arụ mpekele arụ ndị mmụọ ibe ya were anya ya anụwa bụ sọ anya obodo nye ofu onye mmụọ onye a welu nye ya anya ya malụ mma dịka onye na-achọ ịlarụ ụla o jekwulu onye mmụọ ọzọ nke nwere imi ogologo ọ nalị ya imi nye ya imi ya nke nke asalụ mbala nje ejuru ofu onye nwere ọmalịcha ntị ọ- ọ- mmụọ nwere ọ- nwa mmụọ nwere ọmalịcha ntị ọ nalị ya ntị ya nye ya ntị ya dịka ntị ụsụ onye nke nwere ọmalịcha igbu ọ nalị ya igbu ya o welu igbu ọnụ ikputu ya nye onye afụ o nenee afọ ya hey were afọ ukwu ya anụwa afọ ya ra etu anụwa were afọ ya nye gbanwee ya na onye mmụọ ọzọ ọ nala onye afụ afọ minala emina ụkwụ ya anụwa na aka ya bụ soprachi ọ gbanwee ya nye onye ọzọ nalị ya nke ra nhatanha nhatanha ụkwụ na aka oge ọ nalụsị fa mpekere arụ niile a wee tinye nwa ịma wee maa nnukwu mma o wee pụọ wee gafee ụzọ okere ebe ndị mmụọ si alịpụta o si ụzọ okere fa wee pụta wee jebe ebe ugomma maka ọ chọpụtago ebe ugomma bi oge o lulu na be Ugomma ọ fụ Ugomma ka ọ nọ n'etiti etiti mbala fa na-esi nri n'ọkụ maka oge a Ugomma zasịgo ilo Ugomma fụzie nwoke anụwa bata na si ọnụ ụzọ fa wee bata nwoke a bụ sọ mma ei ọ fụnurọ onye malụ mma etu a nke a bịaluo bịa kenee ya sị Ugomma n'ife ya masịrị ya na ya ga-achọ ka ọ nụọ ya Ugomma e, ife atọgbuo ya ọ sị ya mana nne na nna m anọrọ na fa ejego afịa na ọ ga-abịa ọzọ oge nne ya na nna ya ga-anọ ya wee sị ọ dị mma na e, e, ụbọchị orie na-abịa ọzọ na ya ga-abịa ka ya kwudo nne na nna ya ka ya were ọnụ ya wee gwafa na ya chọrọ ịnụ Ugomma o wee na oge ọ nachiyakwa o nyesi o nyechiyasịkwa ndị mmụọ mpekele arụ ọ natakwa fa dịkwa ka ọ dị eluo na ụbọchị orie na-abịa o jekwa birikwa mpekele arụ na arụ ndị mmụọ ibe ya nalụ gbanwee anya ya gbanwee imi gbanwee ntị gbanwee ọ- ọnụ ikputu ya gbanwee afọ ya gbanwee ụkwụ wee makwa mma etu anụnwa ugomma si wee fụbụ ya wee luo na mgbede o wee sikwa o- ụzọ o kere fa wee lịpụta wee jebe be Ugomma fa oge o jeluo wee fụ nne na nna Ugomma hey! fa wee fụ ọmalịcha nwoke anụnwa bịalụ ọ sị fa na ya si obodo tele aka wee bịa fa wee nene nwoke a ọ maa nnukwute mma ọ sị fa na ya chọrọ ịnụ Ugomma hey! ozigbo nne na nna ya kweta sị gịnị na onye nke amaka na ọ ga-adị mma ịgọ ọgọ sị ya na fa kwetara na ọ ga-anụ Ugomma fa wee kaa na ụbọchị orie na-abịa na fa ga-abịa ịkpọlụ Ugomma ka nwunye ya fa wee kweta e wee luo oge oge eh, nwa ịma nalụ ọ nalụkwa o nyekwa ndị mmụọ arụ o- o- o bilikwa o binye fa binyeli ya ọ gbanwesikwa arụ fa o wee gwa fa na o nwere onye ya fụrụ ya ga-anụ na fa ga-eduje ya n'ụbọchị eke na ọ mmadụ ka ọ ga-anụ m- onye dị ndụ fa na-ajụ onye ka ọ bụ o kwerọ agwa fa mana fa kweta na fa ga-edu ya wee jee eluo ụbọchị orie bịazịlụ nwa ịma na ndị ọyị ya o bili fa binyekwa ya arụ fa ọ masịkwa nnọọ makwa nnukwu mma fa wee bulu kwado ji fa ga-ebu bulu ụtaba isi ụtaba rinne bulu ọjị bulu mmanya ka fa wee jee kpọta nwunye a na-agazi na-aga ndị ọyị ya wee jụba ya ebee ka anyị na-eje n'ife a o kwerọ ikwu fa sị ị ga-agwa anyị ị ga-agwa anyị ebe anyị na-eduje gị o wee sị fa n'ọ be ugomma fa tie ugomma ugomma ka ị na-eje ịnụ ee eh? ị wee ghọgbusi anyị ebe ị ma na anyị ncha onye ọbụla chọrọ ịnụ ugomma mana anyị ejegota o wee bụrụ gị nwa gị nwa etu ị dị ka ị na-achọ iji ime Ugomma wee ghọgbuo ya wee nọlụsị anyị mpekele arụ ị ji eje ịnụ Ugomma o wee sị mba ọ sị fa ọ bụrụkwanụ gị kee ife ị ga-eme ọ sị mba biko nyekwa m anya m onye nwe anya nyekwa ya anya sị nyechiya m anya m o nye ya anya onye nke nwee imi sị ya nye m imi m achọrọ m imi m o nyechiya ya onye nke ọnụ sị ya nye m ọnụ m o nyechi ya onye nke nwelu ntị sị ya nyechiya m ntị m o nyechi ya onye nke afọ sị ya nyechiya m afọ m fa gbanwekwa afọ onye nke ụkwụ na aka sị ya nyekwa m aka ụkwụ na aka m wee nyechi ya oge fa nyechiyasịzị ya nwa ịma wee jọzikwa ije etu afụ o si wee jee etu a ka fa si wee jebezie wee luo be Ugomma fa ndị be nwaanyị ịma nọ ndị be nwaanyị wee sie nni ma ọ bụrụ na a na-eme omume etu- mmemme anụwa ndị be ee Ugomma fa nne na nna ya fa kwado ebe niile a ga-anọ dọbasịa oche na okpokoro ebe a ga-anọ wee rie nni sie nnukwute nni eluo na mgbede ndị ọbịa ndị ga-anụ nwa fa wee bịa fa bulu bute ife onyinye fa niile bute bịa dọba ma nne na nna na-elezi anya fa afụrọ nwa ịma fa jụọ sị nwa ịma o sozikwa unu wee bịa fa sị na nwa ịma so wee bịa na-enene fa afụrọ nwa ịma fa loo n'obi na ikekwa na fa ezogo nwa ịma maka ịma na eluo n'oge a ga-anụ di na nwunye nwaanyị bịazie nna ya bịa bunye ya nkwụ o bulu nkwụ a wee gaalịba wee jee na-achọ onye onye bụ di ya onye ọ ga-enye maka onye ọbụla o nyere iko nkwụ onye a ṅụọ bunyekwa ya ya nwa ṅụọ e buruzie jee nye nna ya ọ bụrụzie na fa o kweta na onye a ka ọ ga-anụ ya e wee luo oge a kpọzie ugomma sị ya pụta ugomma bịa wee na-enene o nene o nene ọ fụ iru onye anụwa anya ya anya ya yichasị anya nwa ịma mana ọ bụrọ nwa ịma arụ ya ndị ọzọ abụrọzi nwa ịma ọ bịaluo o nene o nene ọ fụ imi imi e, n'iru onye ọzọ ọ bụrụ imi imi nwa ịma mana arụ ya ndị ọzọ abụrọ nwa ịma o nene ọnụ ya ọ fụ ọ dịka nwa ịma mana ọ bụrọ nwa ịma afọ aka ọ na-asị na nwa ịma nọkwa na ya na anya dị n'anya onye anụwa na anya nwa ịma imi dị n'imi onye a o wee na-agụzi egwu nwa ịma nọkwa yo nwa ịma nwa ịma nọkwa yo nwa ịma

ọ sị fa kedụkwanụ nwa ịma ndị ndị ọbịa fa sị ya na nwa ịma nọ ebe anụnwa ọ sị mana ya afụrọ ya fa sị ya na nwa ịma nọ mana ọ bụrọ nwa ịma nke ị ma- i lo na ị ma oge a onye mmụọ anụnwa nke a bụ sọ njọ jọgburu onwe ya an- anya dị etu anụnwa ọ sịkwa fa bịanụ ị ma ị fụrụ ya anya ọ sọọ gị oyi fa wee sị ya na nke anụnwa bụ nwa ịma n'ife melu bụ na fa bụ ndị mmụọ na fa si na ana mmụọ wee bịa hey! ndị a wee kụja o ọ ndị mmụọ ka fa na-eme enwe mmekọrịta ee fa jụọ dasị fa wee jee kwenye na a ga-anụ onye si na ana mmụọ wee pụta oge a nwa ịma nọzie onye nwa mmụọ anụnwa wepụta anya o nye nwa ịma nwa ịma enye nke onye ewepụta imi o nye nwa ịma nwa ịma enye nke nke ọnụ ọnụ ikputu enye ka e nyesịzịa arụ niile anụnwa onye afụ ọ fụlụ mgbe mbụ ọ fụlụ wee fụ n'anya wee bụrụ nwa ịma wee sị ya fa wee sị ya nekwa nwa ịma onye afụ ị fụlụ bịa welu nkwụ wee bunye ee ugomma wee tie si ebe a wee daa eh, dịka ọ ga-ekube nne ya sị gịnị ọ gịnị dị ife anụnwa ọ mmụọ ọ bịa were iwe kwasasịa ife niile dị n'okpokoro tụfusịa nri niile e siri eh, a sị ugomma binie ka ị nụọ di gị ị fụrụ na ọ ma mma ugomma wee sị ka ọ gịnị si wee machasịa mma oke ka ọ ka bụkwa na ya enwerọ ike ịnụ onye anụnwa fa sị ya na ọ ga-anụlili ya na o kwetago na ọ ga-anụ ọ ya fa bịara ịkpọ nwunye na fa ga-akpọ nwunye ndị be ugomma fa na-ayọ fa bịa ịnụso ndị mmụọ ọgụ mana ndị mmụọ ka fa wee sie ike ndị mmụọ wee mabulu ugomma wee kpụrụ ya fa chụso fa chụso fa luzie ebe e lu n'ụzọ o kere ebe a ndị mmụọ si apụta na-abanyekwa na be mmụọ fa luo n'ụzọ o kere fa wee kwụsị ndị mmụọ wee kpụrụ ugomma fa na ya wee banye n'ime ụzọ o kere wee naa afụrọzi ugomma anya ọzọzi nke etu o si wee nwụọ chakpii wọọ ife mmụta dị n'akụkọ anụnwa dị ụzọ ịnọ nke mbụ bụ na mma mkpụrụ obi na ezi omume ka mma karịa mma iru na mmadụ mara mma iru abụrọ na ọ ezigbo mmadụ fụgo ka e, e, e, ugomma si maka na ọ fụ na nwoke a malụ mma ọ maa ọsọ o jebe ịnụ ya nke ọzọ bụ na ndị nne na nna ga-ajụmisi ase ike tupu fa ekweta inwe mmekọrịta onye ọbụna ọ bụrọ na fa afụ nwoke malụ mma ozugbo amafusie unu ga-ajụ ajụjụ mata ebe onye si ụdị mmadụ onye bụ tupu unu ekwelịkọta na unu ga-anụ di na nwunye nke ịtọ bụ na ife niile na-egbuke egbuke abụrọ ọla edo nke ịnọ bụrụ na ụmụ nwoke ga-enwekereli akpa obi ịchụsosi ife afụ gụlụ fa ike ọ bụrụ na fa nwere akpa obi wee jee yọọ ugomma ka fa nụọ ya ugomma na-eje n'ụgbọ onye mmụọ ya ụmụ nwoke nweenụ akpa obi eh, egwu adịzịna atụ unu chakpii wọọ nchekwata Asụsụ Igbo na omenanị Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị.